Wawa mfumu wawa mfumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi anyamata amene mukuwaona pa screen wa. Anyamata amenewa amachokera ku Mangochi komweko ku Malawi. Anyamata amenewa amakhala mu dziko la South Africa ku Cape Town. Anyamata amenewa ntchito yawo inali yakuba ku Cape Town ko. Kuba komanso kupha imene nde inali ntchito yawo. Nde dzulo anapita ku Westpark. Ku Cape Town kuli shop inayake imatchedwa Westpark. Nde anyamatawa anapita ku shop kuja kokaba. Atafika ku shop kuja inali cha mma 10. Atafika mu shop muja anakwanitsa kupanga attack first floor chifukwa choti shop yake ndi ya upstairs, mmusi komanso mmwamba. Anyamatawa analipo okwana 6. Awiri anapita mmalere, four wa anali mmusi. Nde akuwabera anthu aja amabera zinthu zosiyanasiyana ma phone, ma necklace komanso ndalama zimene zinapangidwa pa tsiku limenelo mu shop imeneyi. Akuba choncho uja mmodzi wa ma security anali ali pa tea time sanali mu shop mu ayi anali ali panja kokamwa tea. Nde nthawi imene amafika cha m'ma 10 ija kunali kuti wa security anali mmodzi ndiye amene anakamwa tea uja akubwelera anazindikira zoti aah shop iyi yapangidwa attack ndiye iye uja sanafune kuwapanga attack okuba aja anaimbira a police for back up ndipo a police anafika akufika apolisi aja ama blowa ma siren wa wa wa wa wa ndiye okuba aja a first floor anamva zakuti apapa apolisi akubwera nde anathawa ndi galimoto yawo kumapita kuwasiya anthu awiri m'malere amalere aja samazi amalere aja samaziwa china chilichonse anali busy nde kupezeka zakuti apolisi aja atafika anayankhula kuti polisi amalere aja anamva zoti polisi yafika ndiye mmodzi anatsika kuzalimbana nawo apolisi aja kumaombirana ndi apolisi aja apolisi aja anakwanitsa kumupha munthu uja sanamusekerere ayi nde wasala uja anatenga futi yake kuiponya pasi nkumabwera ndi mmanja ali mmalere nkumabwera mmanja ake ali mmalere chonchi atukula akuyenda manja ake apolisi ajaso sanamsekerere anamushuta straight ndipo wafera pompo nde nde iyi ndi nkhani imene ndabwera nayo akuluakulu anyamata onsewa ndi aku Malawi amene afawa ndi akuluakulu kuno tinabwera kuzasaka ndalama munjira yolondola kuzagwira maganyu akuluakulu khalidwe limeneli ngati tikumachita chonde tiyeni tilileke of course tonse tikufuna ndalama koma si njira yake imeneyi akuluakulu ndipo njira imeneyi munthu sumalimba analipo ambirimbiri amapanga njira zimenezi makamaka anthu a pano anamwaliramwalira anamwaliramwalira njira imeneyi sumalimba nayo. Njira imeneyi sumalimba nayo. Ndiponso ndalama zimene ufunazo sungazidye. Sungazidye. Amadya ndi ena anthu oti samavutikira ndalama zija. Akuluakulu, thukuta la anzako ndi la anzako. Sungalipange kukhala lako pomubera yeyo. Haa zosatheka zimenezo ndi akuluakulu ngati mumapanga mchitidwe umenewu chonde lekani lekani chifukwa choti apolisi a ku joni akangoziwaso kuti anthuwa ndi ma folena samasekeleraso ayi kukuombera pompo akakugwira uli ndi mwayi izi nzimene amapanga nde nkhani imene ndinabwera nayo lero ndi imeneyi akuluakulu osaiwala kupanga subscribe kuti nkhani ngati zimenezi zizikupezani mosavuta eyetu azifumu